Both parties cheated. Yeah, I did it. Yeah, she cheated too. With countless numbers of people. Ndewo kee ka i me n'ụbọchị nke taa abịa m ka m kwuo maka Anita Joseph na MC Fish. Ihe m ji etinye afa Anita izizi bụ na Anita bụ onye bụ nwoke na ya bụ alụmdi na nwunye. Anita na MC Fish bụ ndị ama ama n'Enugu steeti na ebe ọbụla ha gakwanalụ tinye ọkụ maka na Anita emegolụkwa ụwa niile malụ na nwoke a bụ nke ya na o jighị egwuri egwu nke bụ na eje sie nri n'ụlọ ego anita ka eji esie ma rent ma outing na ife ọbụla ya bụ nwaanyị gosipụtara ife ọ bụ nwaanyị ịfụ nwoke n'anya o wetụtaghị ego na spending o wetụtaghị ego n'ịfụ nwoke a n'anya o nwere ife a na-eme igosi mmadụ na ọ fụrụ ya n'anya anita joseph emerọrụ mc fish ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị ma fa way back 2014 2015 mgbe ha ka na-ayị

o wee ruo na 2025 ndị a naabọ wee gbasa onye nke mee ka anyị malụ na ndị a naabọ na-enwekwa na esemokwu na alụmdi ha na nwunye bụ MC Top onye nke a bụ onye nke anyị amarọ ka o si enweta ife ọbụla ọ na-enwe mana at the end of the day o wee bụrụ eziokwu tupu ndị mmadụ wee tinyebezi anya wee notice na Anita Joseph na di ya ebikọzirọ n'ụlọ ka anyị fast to this year 2026 o techaghị aka Frank Edoho na nwunye Sandra gbaa na social media MC Fish wee pụta wee sị na nya na nwunye ya adị anụzi na ife meru fa ji gbasaa na ya bụ marriage bụ na Anita Joseph cheat nyanwa na onwe ya gbakwuru n'ilo unu wee na-aghọta amarọ m ihe bụ ebumnobi ya mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a niile maka na ya bụ okwu bụ okwu since ha gbasara wee ruo n'ụbọchị nke taa Anita apụtabeghị sị nekwa ife senu na ha esegokwa nka nka ọ gbachiri ya nkịtị gbọpụsi ya nkịtị kpọọ kpọọ ịgbara ife bụ na ihe nke a gbasara dị m ka m na-ejegodo n'ubi ka ọka na-acha bụ ife anita melu mc fish mana anyị amarọ ife kpatalụ mc fish ji wee pụta anyị amarọ na ọ chọrọ ka ọ bịa wube ewu anyị amarọ na ọ ka o wee bụrụkwa na ọ nya ka a ga-aya na the social media street mana otu ọbụla o sikwanalụ dị o mego ka anyị malụ na nyanwa na onwe ya gbaa n'ilo anita gbaa n'ilo na ya bụ alụmdi na nwunye MC on top mekwe ka anyị malụ na Anita na di ya abụrọ sọsọ ndị ga-agbasa na ya bụ alụmdi na nwunye na ndị ọzọ ga-agbasakwa dịkwa two mana na ọ ka hapụgodo okwu mana ka m gụpụta ihe o kwulu dịka otu o si wee dee ya ọ sị ka chukwu nna ekwekwana ka ego bụrụ ihe mere mmadụ ga-eji wee nụọ nonsense nụọ rubbish nụọ onye o kwesịghị dịka di ma nwaanyị sị na ihe Anita nụrụ dobe n'ụlọ bụ onye na-esogharị ndị agadi nwanyị n'ime ife niile na-agbasasị na Naịjirịa kịta otu obodo si wee sie ike ha na-abụ makwa bịa na-echi itikwa n'ime ya bụ marriage ọ sị na unu echetara na o nwee mgbe ọ gwara unu na o nwere onye ya na di ya ga-ese okwu na ya bụ the first person pụta sị na MC Fish na Anita ga-ese okwu na alụmdi na nwunye fa na mgbe o tinyere ya n'iru akwụkwọ na ndị mmadụ bịa na-attack ya sị ya ya wetuo ya bụ ihe o dere na ọ dịrọ mma mana taata na o mee ka unu malụ na nyanwa bụ on top adịghị enye fake news na ọ na-anụkwa na ọ bụ Anita bụ ife kwụrụ ụgwọ bride price kwụọ ụgwọ wedding decoration kwụọ ụgwọ nri a kwụrụ ndị vendors kwụkwuo ụgwọ akwa MC Fish yi na wedding day fa sị na ụlọ ha bikwa na ya na Anita bụ ife na-akwụ house rent na mmadụ niile ma ihe ndị a ọ gbadatakwa mekwa ka anyị malụ na two actresses ọzọ bụkwa ndị alụmdi na nwunye fa ga-agbasa mana achọrọ m ịkwụsị okwu ike n'ebe a ka m kwụsịgodo ebe a maka na nya bụ ife abụrọ ihe dị mma mmadụ kwesịrị na-ekwupụta amarọ m ife i chelu mana o nwee ife i chelu mee ka m malụ na comment section m na-anọ ebe ahụ na-afụ ife niile ndewo nụ ka emesịa